An balima 223 Chrono lajɛbaaw foli ni waleɲumandɔn ye aw bɛɛ ta ye fo y'a fɔ aw ka ɲamadali yɔrɔ la mali kɔnɔ a kɔkan k'aw kunnafoni k'aw ladɔnniya ka fɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye ka lase aw bɛɛ ma fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la bi bamanankan kunnafoni bakurunba kunnafoni kelen pe min kɛra an ka sikaso mara kɔnɔ y'a ka ja mali kɔnɔ an b'a na ka fɔ Sikaso mara kɔnɔna dugu dɔ bɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko siraninkɔrɔnin siraninkɔrɔnin ale ye dugu ye sa walejugu tigilama dɔ tun bɛ yen min ye dɔnnibaa ye farafin dɔnniko nasira la ale kɔni ye dansagon dɔ kɛ adamadenya yɛrɛ hakili tɛ sɔn fɛn min ma o de ye ka denmisɛnninw masiba fo sigiyɔrɔ caman wa k'a kɛ san caman baara yɛrɛ koyi fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ Maa bɛna se k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara tɛgɛ da ale kan aw bɛna kunnafoni lakika jɛlen sɔrɔ ka sanga ni an ka kunnafonidilaw u ka wulikajɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw ye n'an b'a wele ko page inter an da bɛna se nizeriya kalanden minnu fɔra kibaru kura dɔw bɛ o ko la o tɛmɛnen kɔfɛ putini ka jamana ni o ye rusi jamana ye binkanni wale tigilama dɔw taara ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la yen a masiba maa si se k'a fɔ ka se a dan na fo ka taa se mali sigiɲɔgɔn jamana senegali jamana olu ka jamanakuntigi kalafili tun bɛ sen na ɔ fanga sinamatɔn maaw maa bɛ se k'a fɔ olu kɔni bɛ ɲini ka u kun bɔ sanfɛ an balima bamanankan mɛnbaaw nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye min bɛna labɛn ka di aw ma aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ aw bisimila a ka jabaranin mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye Ayiwa nin bɛ misali bɔ an y'a fɔ u ye bakurunba kunnafoni la k'a fɔ sikaso mara kɔnɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko siraninkɔrɔnin walejugu dɔ tun bɛ sen na yen a bɛ san yirika caman bɔ maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ yɛlɛma yɛlɛma ni tiɲɛ ye a bonda la bawo fɛn min ye dɔnnikɛla dɔ ye farafin dɔnniko nasira la ale kɔni ka baara bɛn kun bɛ denmisɛnnin fitininw bɔnɛni ma u ni na fo ka na se sikaso mara kɔnɔna na nin don kofɔlen na sa n'o ye ntɛnɛn ye marisikalo tile tan ani seegin san ba fila ni mugan ni naani in na a ye den dɔ bɔnɛ a ni na den min si bɛ taa se san eh, tile bi naani ani duuru 45 jours tile bi naani duuru bɔɲɔgɔnko den bɛ o hakɛ de la ɔ ka sanga ni o den tununni kɔni bamananw b'a fɔ ko ɲuɲu bi ɲaɲa wuli o de kɛra sabu ye sa an ka lakana tigilamɔgɔw sɔmina ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin den ba ma ani kow nana na cogo minnu na ka wuli ka taa u ɲɛ jɔ a kɛnɛ kan aa kunnafoni dibaw ka fɔ la ni sera kɛnɛ kan makaritɔ ko ani misi misi banna ye walasa ka mɔgɔw to kunpa la ka kunpa bɛɛ bɔ u la an ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen wuli ka se ka taa an ka lakana sabatibaw jabaala la u ka se ka taa u ɲɛ da ko in kan yalima a ko bɛ cogoya jumɛn na i k'a dɔn maa ko fɔlen min yɛrɛ minɛna ni ale y'a ko sun yɛrɛ ye mɔgɔw ka fɔ la a si bɛ ye san bi kɔnɔntɔn ani duuru ka taa se kɛmɛ maw na a b'o la wa wale min filɛ senna nin ye n'o ye denmisɛnnin faga in ye nin sigida in kɔnɔ maa tɛ ani san biri ka ko don ɲɔgɔn na an ka jɛ k'an ɲamada ibrahima keyita ale y'an ka tenitigiw ka ɲɛmaa dɔ sɔrɔ k'o dala ɲininka an ka jɛ k'an ɲamada ale fɛ ɔ ne tɔgɔ basiru keyita contrôleur principal de police basiru keyita directeur régional de la police nationale de sikaso i y'a fɔ cogo min na sikaso dafɛdugu dɔ bɛ siraninkɔrɔni effectivement eh, cɛkɔrɔba dɔ bɛ ale kun ka baara tɛ foyi ni wale jugu in kɔ ko in yɛrɛ nana cogo jumɛn na eh, an filɛ kalo min na o tile tan ni wolonwula dɔ de sera damakasi la komisɛriya deuxième arrondissement na eh, sikaso dentunuko kuma dɔ la bon o dentunuko kuma fɔlen eh, komisɛri fɛnɛ a ye yamaruya di a ka komisɛriya bala baara bolo sirafara dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko br brigade de recherche donc a ye papiye in ta k'a di olu ma k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔn u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ u bolo taara da muso dɔ kan o muso yɛrɛ de tun den tununa bolo taalen da muso kan ɔ sɛgɛsɛgɛliw sɛmɛna muso la kosɛbɛ fo muso sɔnna ko a ko tiɲɛ don ko den tununa mais a tununa cogo min na ale y'o ɲɛfɔ o ye jumɛn ye a ko ko dɔ tun bɛ gilasi san a fɛ alors o de nana a fɔ a ɲɛna ko bon ko komi denyɛrɛnin b'i bolo ko n bɛ yiri dɔw d'i ma k'i bɛ den in ko n'a ye ko n'o kɛra k'a bɛ kisi banamisɛnnin caman ma bon muso sɔnna cɛ nana yiri d'a ma a ye den ko mais kabiri a ye den ko den yɛrɛ fara la kɔnɔboli jɔbali den fari yɛrɛ bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na o muso de seginna k'a fɔ o cɛ kelen ye ko aa ko karisa ne ma faamuya e ye fura min di ne ma ne ye den ko n'a ye mais depuis den kora den dɛsɛra k'a yɛrɛ sɔrɔ alors gilasifeerela in ko a ma a ko tɛ problème ko mais ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen k'ale bɛ se ka nin baara ni bana sugu ninnu furakɛ ko bɛ sikaso dafɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko siranikɔrɔni ani sikaso a tɛ kilo bi duuru ɲɔgɔn bɔ ten ma d'a la n'a b'o bɔ a ye yɔrɔ fɔ muso ye muso yɛrɛ de ye den ta moto la a taara cɛkɔrɔba fɛ yen nana a y'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye den lajɛ cɛkɔrɔba ko a ma ko ne bɛ nin bana ninnu furakɛ ko nka ko i bɛ den ma i b'i sigi n bɛ taa ni den ye fura dɔ bɛ n bolo n bɛ t'o k'a la ni adamaden don a bɛ segin ka na ko nka ni adamaden tɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye a bɛ taa kungo kɔnɔ a ye muso lasigi ten ka den minɛ ka taa ala y'a kɛ a ka so kɔfɛ a man jan ten kosɛbɛ kaburu de b'a bolo yan donc a bɛ den ninnu mana faga u bɛ don yen nɔ ni muso den taara ten a seginna ka na a bololankolon muso ko ko den dun a ko muso ma ko a ko den kɛra sa ye k'a taara i b'a ye ko kɛra cogo min na tan alors muso minɛlen olu bɛɛ fɔlen ɔ an y'an déplacé brigade de recherche mɔgɔ bɛɛ deuxième arrondissement komisɛri y'a fɔ ye mais komisɛri a ye yamaruya d'u ma k'u ka taa yɔrɔ in na u taara u ni cɛkɔrɔba nana alors u ni cɛkɔrɔba nalen cɛkɔrɔba tun ko fɔlɔ ko den kɛra sa ye ko den taara bon ɲininkaliw sɛgɛsɛgɛli bonyana a kan ka bonya a kan a tilara ko a ko jɔn la ko den sara ɔ bon ni den sara i kɔni su don yɔrɔ dɔ la ok donc brigade de recherche mɔgɔw de ko sisan donc n'a sara i y'a su don yɔrɔ min na an ka taa i k'o yira an na i m'u taacogo ye donc u taara sisan nɔ ko den su don yɔrɔ min na taa kɛlen yen nɔ bɔ taara kɛ denmisɛnnin kaburu caman de kan ye a y'a fɔ cogo muso kun den su donna ye parce que u y'a dingɛ woloma ka dingɛ wɔgɔbɛ k'a labɔ u bɛ dingɛ wɔgɔbɛ k'a labɔ muso y'a d'a ma cogo o cogo a bɛ ten ni fini ni fɛn ninnu bɛ ten mais ala kaburu ninnu kaburu dun tɛ kaburu tɛ sen ka dunya yɛrɛ kaburu jan tɛ kaburu jan tɛ c'est pourquoi n'i donna la kaburudo kɔnɔ i bɛ den tɔgɔ kɛra kungolokolo o morceau bɛ yen i bɛ den dɔw yɛrɛ ka couche u donnen don san nana ou bien n m'a dɔn c'est couche ni fɛnw bɛɛ bɔlen don u donna ni fini min finiw bɔlen don a dɔw yɛrɛ la bɛ hali mɔgɔ golo b'a c'est pas possible a ko kɛra ten donc o kɛlen an nana ni cɛkɔrɔba ye a b'an bolo muso bɛ yen cɛkɔrɔba denkɛ wɛrɛ bɛ yen o bɛ yen bɛɛ b'u bolo la yen nɔ polisi bɛ ka continuer a ka sɛgɛsɛgɛli fɛ walasa k'a dɔn ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka nin kɛ ou bien mɔgɔ jɔni b'a kɔkɔrɔmadonni na parce que n'i taara kaburudo in lajɛ denmisɛnnin kaburu min bɛ yen a bɛ kɛmɛ bɔ o kɔrɔ ko nin ko ma kɛ kunun a ma kɛ bi a ma kɛ kunasini donc ko min don a bɛ wagati jan bɔ a b'a la wagati jan b'a la voilà a ko kɛra ten de nin n'a ɲɔgɔnna kow kɔni ye fɛn ye sa min ni ni a ka kan ka se ka bɔ sigidaw kɔnɔ a yɛrɛw bɔra ka kunnafoniw mɛn an k'a lajɛ nin n'a ɲɔgɔnna kow bɛɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ a fɔyɔrɔw la walasa nin n'a ɲɔgɔnna kojuguw ka se ka dan sira la bawo hakili kan ka tɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew kan kunnafoni nasiraw la an bɛ taa jamana kɔkan kibaru la mali sigiɲɔgɔn jamana senegali jamana kɔnɔ kalafili tun bɛ sen na yen an b'a dɔn sa k'a fɔ fanga sinamatɔnw olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma bolodiɲɔgɔnma min ni maa bɛ se k'a fɔ a ko kɔni kɛra tabarikala ye bawo kunnafoni dugumata ni o ye biro de vɔtu farafaralen ɲɔgɔn kan bawo ni kalafili kɛra ka ban bɛɛ bɛ jaabi jate i ta dama fana nka o ni sariya sunba tigilamɔgɔw olu ka jaabi jatelen o tɛ kelen ye min ye jaabi jatelen in yɛrɛ ye sɔnko ka kandida ani min jɛ tun k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye basiru joma fayi ye ale kɔni ye sanfɛ sara cɛ kabini kelen kɛmɛ kɛmɛ sara la bi duuru ani wɔɔrɔ ani nkɔri wolonfila ale kɔni y'o k'a dufa kɔnɔfɛn ye wa ni kalafili kɛra ka ban sebaaya tamasiɲɛ garantilen bɛ dɔn n'o y'a tamasiɲɛ dafalen sira minnu fɛ o ye k'a fɔ kalafili tɔnɲɔgɔnw ka kɔmanse k'i weele ka foli k'i la ɔ min ye fanga ɲinibaa tɔw ye olu bɛ na ka foli k'a la kɛrɛnkɛrɛnlen la komi n'a fɔ jamanakuntigi n'o ye fanga fanfɛmaaw ka cɛbɔ ye amadu ba amadu ba yɛrɛ ye basiru wele ka foli kɛ a la ɔ amadu ba ka foli kɔfɛ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye ale fana y'a weele ka foli k'a la o n'a ɲɔgɔnna caman ɔ nka jaabi lakika o bɛ bɔ kuru kɔnsiyɔnɛli mɔgɔw de bolo ka se ka di ɔ nka biro de vɔtuw jaabiw faralen ɲɔgɔn kan min ye basiru joma fayi ale kɔni ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bi duuru ani wɔɔrɔ ani nkɔri wolonfila ale ye o sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ ɔ min ye kalafili jɛkulu tɔ maa tan ani duuru ye olu kɔni jɛra dɔɔnin dɔɔnin na jɔyɔrɔ sabanan o bɛ kalifa sali bolo ale ye jɔyɔrɔ sabanan ta fo ka taa se eh, eh, ale kalifa sali ale tɛ nkɔri naani ale y'o de sɔrɔ ɔ maa wɛrɛ min ni o ye aliyu mamadu ja ale ye ju- eh, nkɔri saba sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ɔ, fo ka taa se idirisa sɛki ma ɔ, ninnu bɛ wasa don kelen kelen na nin n'a ɲɔgɔnna kɔni ka dɔgɔn fanga sinamatɔn ka wuli k'i jɔ ni saraba ye kabini kalafili a ja- a turu fɔlɔ la ɔ, an b'an sigi sa ka min ye kuru kɔnsiyɔnɛli ale ka jaabi kɔnɔ n'o ye jaabi lakika minnu di maa bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ ka baara kɛ ni o de ye kunnafoni nasiraw la nin jabaranin so kelen na an ye layidu di aw ma k'a fɔ nizeriya jamana kɔnɔ u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko eh, kaduna o sigida kɔnɔ min y'u ka lakɔliso ye wuli kɛra ka taa bɛn u ka banbaanciwale tigilamaw fɛ ka taa ni ekɔliden maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin ani wɔɔrɔ kunnafoni laban minnu sɔrɔla an fɛ olu y'a jira k'a fɔ u ye denmisɛnnin maa kɛmɛ fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu labila kalanden ninnu na ɔ kalanden ninnu bɛɛ sera u ka sigida kɔnɔ kaduna ye u ka denbayaw sera u kɔnɔna na min ye gufɛrinɛri ye kaduna gufɛrinɛri ale yɛrɛ de nin kunnafoni di ni o ye uba sani ale de nin kunnafoni in sɛmɛntiya k'a fɔ min ye maa kɛmɛ fila ye k'u bɛɛ lajɛlen sera u jabalaw la amadudu k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew nizeriya kɔni fɛn min ye maa bɛ se k'a fɔ u n'a tɛ fama bawo nin kɛlen kɔfɛ min ye binkanni wale dɔ o taara ka muso kɛmɛ bɔɲɔgɔnko olu kɔni tununna fo nin yɔrɔ in na taa fan ani sigifan o ma dɔn o la an bɛ jɛ ka dugawudon de kɛ nizeriya jamana ye nin n'a ɲɔgɔnna ko u bɛ se ka kisi a ma cogo min na Hali bi jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw la ka bi ta kuncɛ an bɛ taa Irisiw ka jamana kɔnɔna la, an b'an lase k'a fɔ min ye Irisiw fɛ yen, dansagowale tigilama dɔw n'u b'a wele ko terorisiw minnu bɛ dansagowalew boloda jamajɛ yɔrɔw la walima buna hadamaden ka ca yɔrɔ minnu na ka se ka dansagow ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ, an b'aw lasa k'a fɔ marisikalo in tile mugan ani saba min ye Irisiw ka jamana ye, u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔba dɔ bɛ yen ni o ye Crocus ye fɛn min ye marifatigi dansago wale tigilama dɔw ye olu kɔni wulila ka yen magɛn ni marifa ye ka se ka taa daturuna kɛ buna hadamadenw na a kɛra sababu ye kunnafoni labanw na ka maa kɛmɛ bi naani ani maa saba ka se ka o de bɔnɛ a ni na o ni kɛnɛ de karaba o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen la ɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye o kɔni ye sendɛgɛ ni ko laban ta u ka dansagowaleba in tɛmɛnen kɔfɛ irisiw ka lakana sabatibaw ka cɛsiri kama u labanna ka wulikajɔw ta u ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko briansk o ni ikrɛni frɔntiyɛri yɛrɛ kilo kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ye u taara tɛgɛ kɛ maa naani na yen maa naani minnu bɛ yen ni olu ye ta bila forobamugu la ka se ka buna hadamadenw bɔnɛ u ni na ɲɛnajɛkɛso in na o y'a jira sa k'a fɔ maa tan ani kelen bɔɲɔgɔnko olu de minɛna fɔlɔ minnu dabirilen don nin ko in na ka se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka baaraw fana boloda maa fɔlɔ minnu minɛna maa faalaw la olu dɔw kɔni y'a sɛmɛndiya k'a fɔ eh, irisiw ka wari n'o ye irisi wari ye n'u b'a wele ko rublo k'u y'o ba kɛmɛ duuru bɔɲɔgɔnko de di olu ma miliyɔn tilancɛ k'u y'o de d'u ma walasa u ka na nin dansago in kɛ nka u kɔni ma maa ta u tɔgɔ ma k'a fɔra olu ka na ka na buna hadamadenw masiba nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in na ɔ maa bɛ se k'a fɔ kunnafoni labanw sigi kɛmɛ a ka eh, a ko ɲɛdɔnbaw fɛ ko dɔ bɛ se ka fara maa bɔnɛnen a ni na bawo dɔw tununnen don dɔw fana ka jogin da ka jugu kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ to u ta la kunnafoni laban kɔni y'a jira maa kɛmɛ ni maa bi naani ani maa saba olu de bɔnna u ni na nin dansago wale na mais maa minnu y'a kɛ a kelen ma dan kɛ a maa tan ani kelen risiw ka lakana sabatibaw ye tɛgɛ da a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan An balima deux cent vingt-trois Chrono TV ɲamadabaw nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye o de kɛra nin an tɔ ye sa ka foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka lase aw bɛɛ ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn laseli nataw